e ka ca ba n'a si o ka ca danayama ye o ka ca maninkɛmɛ danayama ye jɔn ye tun danayama tɛ jɔn ye tun an t'o dɔn tun mali la wala tɛ dɔn fili kɛra bɛɛ ma bɛɛ filila bɛɛ ma bɛɛ bɛ farati bɛɛ la bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ i kɔ don ɲɔgɔn bɛɛ la o tɛ taabolo ye min ni o sabati kelen don walahi o tɛ taabolo ye ɲɛtaa bɛ sɔrɔ min na walahi min y'an bɛɛ lajɛlen de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye mm. a y'an diya wo a m'an diya wo yusu ah. so fila masa y'o kɛ ka ban segin tɛ ko kan fo bɔ wɛrɛ n'o tɛ nin bɔ in kɔnɔ anw ye ɲɔgɔn dɔ ye an sɔnna ɲɔgɔn na o mm. an ye ɲɔgɔn dɔ ye an banna ɲɔgɔn na o ah. an ye ɲɔgɔn dɔ ye wa o kɛra ka ban o tɛ segin kɛbaliya la fo bɔ wɛrɛ bɔ wɛrɛ walahi yala an bɛna bɔ wɛrɛ la wa jɔn b'o dɔn an denw na an mɔdenw kɛ foyi tɛ so fila masa kɛɲɛ a bɛ se ka nin fiyɛ fɛn wɛrɛ la fɛn wɛrɛ la a bɛ na o tɛ bɔ wɛrɛ ya o kɛra n'o tɛ métempsycose Yusu dugu kura jɛra Jabaru Wahidu a y'o k'an ye falaki bi ye juma ye donba don wa a ka girin o lahɔrɔma kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fara o kan faso kɔnɔ faso kɔ kan hmm. an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ka bisimila so fila masa min ye bi dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan hmm. ka masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan an ka rasulu barikada ni k'a wale ɲuman dɔn hmm. nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidenya kan an masaw foli ye wajibi ye an ma wa i k'a dɔn u sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana yusu foli ni tanu ni barikada n'o bɔra yen anw de bɛ dugawu k'u ye ale tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina hali bi ala k'u balo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka bana kɔrɔ bɛɛ basi kura kana u si sɔrɔ janko u ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la mm. minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'a nɔgɔya u ye eh, ani banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka lahara so suma u ye mm. kanubaa jamakulu ka fo olu ye fila ye a bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye mm. filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama bɛɛ ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ de ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye Tiɲɛ. jamana dogodogo ɲɛ tɔw la ani jɛnkoma kumaso minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la Tiɲɛ. k'u k'a fɔ u ka sigidaw maaw ye ko bɛɛ ni ɲankuma N de sa nin ye ne. kunnafoni tuma selen ye. Mm. n'o sera Mm. kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ maaw fɛ Tiɲɛ. o kuma na ko kunnasiri k'o bɛna basi Mm. o basi fura dɔ ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw ye Tiɲɛ. anw de y'o ta o kelen kelenw A banna. Janinkuru na kumaba tɛ ban a banna nka minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ndesani lo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman mm. ala k'o nɔgɔya u ye ami a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye ami yusu k'a mabɛn k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi ani nɛgɛ sujurutigi olu ka baara y'o ye ala k'o nɔgɔya olu yɛrɛ ye k'a f'i yɛrɛ ye ko tarawele marahaba yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman fana ni foli ka kan ko baasi t'i la mantɔɔrɔ si tɛ ba ni denmisɛnw dun tɔɔrɔ si t'u la alhamdulilayi nba alhamdulilayi nba moro naamu k'i yɛrɛ fo a diyara k'i waleɲuman dɔn a bɛnna n ma an min ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la gorobinɛba ye a n'a ka misɔrɔ siri eh, wala yusu kɔni eh, yusu kɔni eh, wala yusu kɔni ah, a kɛra ah, senna alu senna senna i kɔrɔkɛ a fɔ alu ye ah, alu bɛ kɛ a ka dege surinda a bɛ dibo la alu bɛ k'i kabara surinda kɔrɔ don Yes, kay. O Ka ba. fara, ah. Moro. Ah, Eh, i- eh, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. K'i i- i- eh, an b'i fo. Awa. Ni an b'i fo. Ah. N b'i wolowolo fam. Wo woyi. N b'a fɔ fatika ya. Ale don. Gise ye nigi la dɔɔni na. Dakwa ni ɲakuma. Moro awa ale fana ye gorobinɛba ye. O don dɛrɛ. Nka i i k'i y'a ta- a a- a plaqué 31 na dɛ. ça fait m'a plaqué c'est-à-dire Ale de ye plaqué o. a ah, wala merci k'an k'an invité sɛ la ka tila k'an plake o dun y'a sɔrɔ ablayi mayiga ye ne bilasira ko ne ka taa ko fati bɛ ne yɛrɛ suwa a ko ma nɔgɔ yɛrɛ ah, a bɛna taa a y'i plake a dɔ ta ablayi mayiga ko ko ka taa ko fati bɛ yɛrɛ suwa awo kɛ eh, ne ma fati fati ka yɛrɛ ne ne yɛrɛ b'a sɔrɔ yen dun kolokolo ɲɔgɔnna bɛ deli sinsin koyi mɛ sanfɛ ah. ne fana dusu tiɲɛnenba ah. ne ye n kun da musa keyita ka yɔrɔ kan ale fana tun y'anw invité Ah. an san ba kelen ni an tɛ ɲɔgɔn ye agdp président ba ah. ale tun y'anw invité o kɛra retrouvaille ba de ye kɔrɔlen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔn bɛɛ n'i ta don e kelen dɔrɔn de tun t'a ne kelen de tun ye gwanaba ye han fati y'i janfa bon a ye n tɔɔrɔ dɛ nka n'i y'i miiri a tɛ fɛn quoi ko n'i ma fini san ka d'a ma dɛ aa n tun ye ɔrɔbu dɔ san ne t'a dɔn n'a y'o de don ka bɔ dɛ n ko t'a dɔn n'a y'o don ka bɔ dɛ ko tɛ ten maa t'a cogo dɔn dɛ ala k'a kunna diya a ko in kɔni a da tora ne na ala ka sɔrɔ ɲɔgɔn na amin ala ka an bɛɛ yarabi ala ka jamana basigi ala ka ko ɲɛ eh, sedina umar keyita awɔ ale bɛ réalisation na jati jati min ye fuseni daw ye awɔ ale bɛ awa nɛgɛw karafe la kosɛbɛ n'o bɔra yen sa eh, min ye eh, maa min bɛ yen n'o bɛ eh, bi

sabu ni kuyate mangene ale mangene n'ale mangene kuyate mangene o tuma na ala ka fataw kɛ bɛɛ lajɛlen ye o tuma na yusu mm. eh, min ye i k'a dɔn i bɛ se k'a fɔ ko tare mm. sabu an ka duwawu fana jaabira ah. n hakili b'a la mm. baru ndaw mm. kolon facɛ mm. ale ni seru ndaw mm. tamani facɛ mm. mm. olu ka i k'a dɔn mariyasi la mm. an ye duwawu don yan mm. an ko ɲinan san in ko an ka ganaba bɛɛ ka ta kelen kelen dɔwɛrɛ bɛ taa ɛ i den ye cɛ sɔrɔ jɔni a woro tilala yan nka i kun tɛ a don batoma kan ne aa walahi ala y'o kɛ ɛɛ n de sanni n ye woro di bɛɛ ma duwawu de jaabira dɔw jaabira maakɔrɔ duwawu kana jɔ a la dɛ non a- a- anw bɛ duwawu kɛ n'an kɔnɔ n'an a- dusukun a jɛlen dusukun n'a ŋaniya ye o wala o de b'a to so fila fasa so fila masa fana b'a capté a nɔn kursu o tuma na an ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔtaw jira an na amina yarabi ala ka kɔtaw jira an n'o kama ah. a ko ne ma ko o tuma na ko ne denmuso dun ko jɔn ko a tɛ t'o fɛ minɛ n ko a- n ka- n k'a man di e yɛrɛ ye wa a ko a ka d'a ye n ko kuma a bɛ kɛ a bɛ kɛ a baara dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko la walahi o tuma na yusu o ye kunnafoni ye k'o da i tulo kan nin diyara an ye ɛɛ mori an kɔni ye woro ɲimi dɛ bi juma diyara an ye woro ɲimi hali ni ma woro ɲimi ah. bi juma diyara ne y'i ta ɲimi place de da ah merci ala ka kunna ja ɲimi ka i k'a santi moro yara an ka don awɔ CAN an bɛna ɲɛnamaya awɔ ni ala renouveau la ni ala sɔnna a b'aw sɔgɔlen to awɔ renouveau la ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma an bɛ kɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ min ye ka kan k'a daminɛ kosɛbɛ eh, eh, seri jara Awɔ. eh, a- a- o y'a n ka eh, sport ma a ɲɛmaa ye n'a ka jamakulu a n'a ka jamakulu Ɔhɔ. k'a fara anw kan ko fɔlen ma bɛ dɔn ma waati dɔ la Ɔn. ko si- ko siri n'a ka cɛdenw o kɛra dɔ- o kɛra dɔ ka kalifa tɔɔrɔ sabu ye tɔgɔ fɔ t'an ka baro la ɲɛmaa b'a kalama bɛɛ b'a kalama k'an ka ko siri n'a ka cɛdenw ko ko tɛ bɛn ale ma Ne b'a la. o dun de don Mm, o de don dɛ Ɔ. Mm. Ah. o ma ni ala sɔnna ah. eh, i k'a dɔn an ka eh, direction sport hmm. ale ni ɲɛmaaya so ah. olu ye i k'a dɔn ŋaniya siri k'a fɔ ko CAN hmm. k'an fana k'a laɲɛnamaya hmm. sabu a ka di an ka eh, kanuba jamakulu ye ah. ɔ fɛn min ka di olu ye anw y'o jɔn ye anw b'o de k'u ye ɔ laɲiniw ni ala ka jɛ ɲɛmaaya so sɔnna wa min ye kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ɲɛmaaya so fana ye o ye o bɛ ka baaraw bolo da ala k'a don ɲuman jira an na o tuma mura an ka don kunnafoni kɔnɔ o bɛ kɛ dɛrɛ sigikun y'o ye mm. yusu n'an ko an bɛ don mm. an bɛ don ni combat ye fari fari n'an ye le combat ta i b'a ye k'a fɔ ko furancɛ fanga mɔɔnɔbɔ ko kuma a kɛlen don i k'a dɔn funtɛninba ye mm. yaasa ka funtɛni jigi anw ka i k'a dɔn jamana minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kuma fɔ abudulayi jɔp ale kɔni i k'a dɔn basigi a y'o fari da ni ka i k'a dɔn funtɛni jiginni baaraw k'olu bolo da min ye i k'a dɔn abudulayi jɔpu ye mm. araba don a jiginnen kɔ ka bɔ pankurun kɔnɔ janviye kalo tile duuru mm. ba fila ni mugan ni fila san in na i k'a dɔn belebele o tɔgɔla kuma eh, pankuru min bɛ yen mm. pankuruso min eh, yɔrɔla kɛnɛ min bɛ yen mm. ni pankuru jigi kɛnɛ tɔgɔ dalen don la mm. o ye perezidan modibo keyita ye mm. o sigiyɔrɔ bɛnnen don senu ma mm. anw ka minisiri i k'a dɔn ale min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ koɲaw ɲɛnabɔ a kun taalen bɛ ci la mm. o ci i k'a dɔn o kun ye asimi goyita ka ci ye mm. k'a bila ka taa jɛɲɔgɔnw fɛ yen n'o ye perezidan tɔw ye Tiɲɛ. ka taa ni sɛbɛn ye ka taa da u ɲɛkɔrɔ u ka i k'a dɔn ɲɔgɔn faamu a kow la Mm. fɛn min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn a jɛɲɔgɔn wɛrɛw la Ah. n'o ye i k'a dɔn mara cɛmabɔ ani fanga o kɔlɔsi o ko ta jamana a fanga kɔlɔsili taabolo Tiɲɛ. o ɲɛmaayaso ani olu fana kun don Mm. n'o ye décentralisation ye Mm. ani gouvernement ka kumalasela Tiɲɛ. porte parole n'o ye abdoulaye mayiga ye Mm. ayiwa fo ka taa se kulu ma mm. kulu minnu n'olu de y'i k'a dɔn an ka sigi ka kumaba ye o labɛn n'o maa ɲɛmaaba fana ye zeni mulayi ye mm. ninnu bɛɛ lajɛlen wuli kun ye ka taa muna mm. u taa kun ye ka taa funteni k'o jigin ka bɔ anw ka nin ko in na ayiwa k'u ni donkibaru dibaaw ye ɲɔgɔn ye u nalen kɔ sa min y'an ka i k'a dɔn fanga eh, fanga eh, fanga eh, ɲɛmaa dɔ ye n'o y'an ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲa ɲɛnabɔla ye ale taalen kɔ jamana ɲɛmaa tɔw fɛ sedeyawo jamana ɲɛmaaw mm. ka taa ni cikan in ye n'o ye asimu goyita ka cikan ye a taara gana mm. ka taa di yen ɔ konowari ah. burkina faso sierra leone ah. a taara ninnu bɛɛ lajɛlen na mali a maa ɲɛmaa ye ah. ale kɔni taara ni i k'a dɔn asimu ka cikan ye ka taa jira k'a fɔ k'u ka basigi ɲini mm. o kuma na an k'an sɔ ni ji tɔ jigin ko in kana kɛ ni funtenima ko ye abulayi jɔpo a ka nin taama ye o kuma na a ko ko waati ka gɛlɛn mm. ko gwɛlɛya bɛ anw da la mm. furancɛ fanga i k'a dɔn k'a fɔ o fana bɛ i k'a dɔn i k'a dɔn wulikajɔw la k'o kuma na bɛɛ ka ji jigin i ka ton na mm. anw ka ji k'an ka ton na sedeyawo ka ji k'a ka ton na min bɛ tali kɛ waati bolodalen kan n'o y'an ka kalata kuma ye o kuma na asimi goyita ka ciden a taara jira sedeyawo maa ɲɛmaaw la waati min na a ye kumakan minnu da o kan o bɛ basigi an'i k'a dɔn funteni jiginni kumakanw kofɔ k'a b'a kun bɔ k'a sabu kɛ nteni o man ɲi nin waati in na Tiɲɛ. a dɔ la ko an kana ŋɛɲɛ ɲimi ɲɔgɔn kama Ɔn. diɲɛ diɲɛ tɔnba min n'o y'an ka tilebinfɛ tɔn ye Tiɲɛ. CEDEAO k'o kɛlen don ka ŋɛɲɛ min ɲimi ni ka wulikajɔ min kɛ k'a kɛlen don ka i k'a dɔn dɛngɛnɛya ɛ fɛn min ye eh, ɲangiliw ta ka mali sɛgɛrɛ Tiɲɛ. hali u tɛ hinɛ hali dɔɔni ɔ fɛn min ye k'a dɔn ko yanni u ka jɛrɛba in cɛ min n'o bɛna kɛ ka bɛn ni kari nata ye Tiɲɛ. ɔ k'o kuma na ko min y'anw ka maa ɲɛmaaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ hmm. ka taama ka se u ma ka faamuyali ta eh, ɲɛsin u ma o fana bɛ se k'a faamu cogo min minisiri abulayi jɔp hmm. a ye i k'a dɔn fɛn min fɔ hmm. a ko ko nin ko in bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko min ye mali ye anw jɔlen tɛ kɛlɛ jɔsen kan ka ɲɛsin i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw ma koyi anw tɛna an ko an disi da an sigiɲɔgɔn jamanaw la anw n'olu wajibi de don an ka jɛkumaɲɔgɔnya kɛ sabu ala y'an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye o tuma na ko a b'a ɲini olu fɛ ah. yan'u ka gɛrɛntɛ bonya yan'u ka ŋɛɲɛ ɲimi mali kama dɛ olu ka kan ka fara mali kan nin waati in de la ka fiɲɛbɔda ɲini mali ye mm. gɛlɛya min bɛ anw kan ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o de ye maliden bɛɛ ka laɲini ye bi yan'u ka ŋɛɲɛ ɲimi anw kama k'u kan ka fara anw kan de abulayi jɔp a ka ɲɛfɔliw la ah. a ko k'olu ye sɛbɛn min ta ka taa nin ye k'olu ka sɛbɛn dilannen tɛ koyi mm. ko sɛbɛn in bɔra jama ka jɛrɛ de la mm. sedeyawo k'o kɛlen don k'a wajibiya anw kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka kala ta an ka an ka waati fɔlɔ fɔlen na Tiɲɛ. ayiwa k'a ni diɲɛ tɔnba tɔ olu bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi o kuma na ko min ye i k'a dɔn jamanadenw olu y'a ye Tiɲɛ. ko fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen haju ka dɔn k'o de bɛ se ka k'a fura ye o kuma na min ye furancɛ fanga ye i k'a dɔn a maa ɲɛmaa ale ye i k'a dɔn o sigi ka kuma de boloda n'o ye asizi ye o asizi sɛbɛn fɛn min bɔra o kɔnɔ Tiɲɛ. jamanadenw haju ni munanfan min bɔra o kɔnɔ yusu k'o de tara k'o di cidenw ma u ka taa n'o ye ka t'o yira i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw na n'o ye perezidan tɔw ye ɔ k'u ka jɛ k'a lajɛ tiɲɛ ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw de bɛ i k'a dɔn sigi kelen na ɔ ko nin ko in ma karaba Ɔn. a ma cun wa maa kelen ka ko tɛ Tiɲɛ. fo jama de jɛra k'a ko fɔ k'a sɔrɔla an ka assise national de refondation o de kɔnɔna la Tiɲɛ. minisiri abulayi jɔp a ko ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ale ma nin wajibiya wa k'ale m'a kɛ k'a kɛ i k'a dɔn jamanadenw olu kɔ kan wa m'a kɛ k'a a kɛ u eh, jagoya ye u kan hmm. ɔ ko min ye waati bolodalenw ye hmm. ko ni i k'a dɔn nin ko ninnu ka sɛbɛn kɔnɔ kuma ninnu tara k'u bada hmm. ayiwa ko n'an sigira ka kuma a kunna an tɛna jɛ ka waati kelen sugandi wa o waati kelen min bɛ sugandi kala tɛna taga o la wa o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ sigi fɛn min kan ko o de ye k'a fɔ ko mali ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min ɲini bi o de ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka eh, lafiya anw b'o de ɲini mm. ɔ ko anw kɔni i k'a dɔn jamanadenw mm. a dɔ la ko anw bɛna i k'a dɔn waati min boloda ni ɲɔgɔn ye mm. sɛbɛn in yiralen kɔ bɛn bɛ kɛ min na mm. k'o bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen munanfan ye wa o bɛna da jamanadenw fana ɲɛkɔrɔ mm. u ka jɛ n'o ye fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa kalata ninnu na ɔ ko min ye i k'a dɔn gouvernement ye ah. olu tɛ se k'a wajibiya maa kan ah. nka hami min bɛ olu la bi ah. ani hami min bɛ maliden tɔw la bi mm. o de ye mali ka segin a cogo kɔrɔ la mm. kala ka ta min ye bɛɛjɛfanga eh, ye mm. o ka segin a nɔ la i k'a dɔn kow ka tile eh, segin u cogo la k'o de ye bɛɛ lajɛlen ka hamina ye wa an bɛ fɛ k'o kɛ ka bɛn ni waati kuntaala surun ye k'a sɔrɔ a ma kɛ waati jan ye abulayi jɔp ah. nin kɛra a ka kumakaw n'a ka hakilinaw ye burama keyita ye nin fasiri bi le combat kɔnɔ u ka bi don bɔlen don yusu eh, politikimɔgɔ nin dɔw kɔrɔtɔlen tɛ foyi la parce que minnu ye jamana nafolo suɲɛ an k'a wele ten u bɛ minɛ o olu bɛ ka minɛni min kɛ awɔ a b'u kɔnɔ ko ni dɔ u ni ninnu gɛnna ka bɔ yen dɔrɔn ɔ ni a fɛnna sa élection mana Ka dɔ- mana barasa ka kɛ tan ka dɔ haraba haraba sigi ɔ olu bɛ sigi u butɔ don o la Ko- k'o dɛmɛ k'o- n'o kɛra k'o u bɛ se datugu. k'u minɛ jamanadenw kɔ kan awɔ an dun ka nafolo mɛ walahi moro maliden yɛlɛmara u t'o de dɔn u bɛna de fa maliden yɛlɛmara n'o tɛ i ɲɛ b'a a minisiri kɔrɔ fɛn fɛn la e ala e ne ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan koyi hmm. ni ni, ni maaw y'o kɛ yɛlɛ koyi n'i ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ si kelen suruku ni ba aw kan'u kɛ kana kɛ n'o tɛ dɔ bɛ dɔ manse a jɛ kɔni tɛ laban jakuma ni wulu kana kɛ kana kɛ sansara kelen kɔnɔ a jɛ tɛ laban voilà ko warabilen tɛ wulu dadimitɔ ne y'u sigilen ye o ne ne dabali banna mais isa kawu jim min tun bɛ ka mali politisiyɛn bɛɛ neni eh, les, les, acteurs, les acteurs de la démocratie la a y'olu bɛɛ neni ko zonw eh, ka ka qualification bɛɛ da olu yɛrɛ bɛ yɛlɛla a la bi de o IBK nɔfɛmɔgɔ minnu ko ko n'i ye IBK minɛtɔ ye walama n'i y'a a ka fanga tiɲɛtɔ fo ni taama kɛra olu su kan isaka u ye kɔlɔkɔlɔ da olu kan yan o kɛra o maa kelenw ka tila ka t'u kunkolo tɛngu isaka o jimina hɔrɔnya bɛ bi danbe bɛ min walahi jamana in yɛrɛ bi taa sira jumɛn kan bi walahi maliden kɔrɔlen bɛ min bi ko danbe jamana don ko hɔrɔn jamana don ko yɛrɛwolo jamana don nka hun bi hmm. fiɲɛ donna ni taabolo caman na dɛ ka sabu kɛ bɛɛ b'i nugubaju de kɛlɛ la maa si tɛ fasojɔ kɛlɛ la fasojɔ kɛlɛ la ee ala ah. an ye nin dɔw ye hali a ma mɛn u ye kuma min fɔ hali o kuma ninnu ma kɔrɔ fo dɔw b'u sigi face à face télé la ka ka kuma ka ɲɔgɔn ee cɛ ni ne tilara k'olu ye ɲɔgɔn fɛ bi dɔ bɛ dɔ buruja i bɛ tila k'olu ye ɲɔgɔn fɛ faso ko tɛ o ko malo tɛ maa faa bilen mali la walahi ko saya fisa malo ye Moro- kumakɔrɔ don an ka Moro, an ka biɲɛ tɛ. maakɔrɔ tun bɛ kalen dɔ kan olu tun tɛ ala la kale kɛ u t'a fɔ Ayi, walayi ayi, ayi. u b'a fɔ i ka tigɛ na hɔrɔnya la Allahu ni akbar. hɔrɔnya bɔra maaninfin na dɔrɔn i sara ne y'o de fɔ i ye n ko danbe tɛ jamana min na hɔrɔnya tɛ yen A tɛ yen. danbe de tiɲɛna ala k'an kunna diya Ami. moro an bɛ sɛbɛn da Aha. sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye Mm. o ye eh, Soir de Bamako Awɔ. i yɛrɛ ka kuma awa k'a dɔn hɔrɔnya banna Ee, danbe Moro, tiɲɛna. awa min ye An bɛ to eh, jamana min na hɔrɔnya tɛ yen. Soir de Bamako Aha. moro ale kumanen don A bi ko di? min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Ah. ah, anw ka jamana min ye armée ye Aha. armée u kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ Fɔta. GTAD Ɔhɔ. opération eh, kɛlɛtigi Mm. moro aw k'a dɔn min ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ Awɔ. Eh, commandant de zone numéro 8 min bɛ yen Ah. n'o ye eh, colonel Jibril Kɔnɛ ye Aha. moro ale ye wulikajɔ kɛ Jaati. eh, min ye aw k'a dɔn Sikaso mara Awɔ. min eh, camp min bɛ yen n'u b'a wele ko camp Cɛba Ah, camp Cɛba Ahan. jibiril Kɔnɛ aw bɛ k'a dɔn min ye a n'a ka cɛdenw Mhm. u ko fɛɛrɛw na tigɛ sa Awɔ. min ye sikaso a mara ye Awɔ. moro bi awa banbanciw kɔni fana ɲɛ donnen don o yɔrɔ la dɛ Tiɲɛ. moro n'i hakili b'a la hali a ma mɛn Awɔ. i b'a ye k'a fɔ awa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Awɔ. moro i b'a ye k'a fɔ eh, min ye u ye gɛlɛya caman da Ahan. nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko n'i ye sikaso yɛrɛ jateminɛ Ah. i tɛ kilomɛtiri mugan kɛ Awɔ. n'i ma bin a bɛ k'a dɔn dugu dɔ kan Kosɛbɛ. i na bin a bɛ k'a dɔn sɛnɛkɛ dugunin dɔ O ye kan tiɲɛ ye. moro b'a jira k'a fɔ Ah. nin min filɛ nin ye a bɛ k'a dɔn nin gɛlɛya moro ka wulikajɔ de ka kɛ sanga ani waati Kosɛbɛ. min ye ka lakɔlɔsili kɛ Awɔ. wa min ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Ah. jamana a bɛ se ka lakana Fata. walasa jamanadenw olu bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ cogo min na Awɔ. moro waati eh, i k'a dɔn kɔsa kɔsa in na Ɔhɔ. moro hali a tɛ waati jan bɔ Ayi. min ye ɲɛna ye Awɔ. ɲɛna gendarmerie Awɔ. ɲɛna yɛrɛ bɛ sikaso fɛ awa min ye maa dɔw ye Ɔhɔ. 19 heures waati Ah. o tɛ fitiri magɛn ye wa O don. ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa bin gendarmerie kan I y'a ye. k'a jeni Ye. min ye aw k'a dɔn ka tiɲɛni sugu bɛɛ lajɛlen lase a ma Allahu akbar. n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro a k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye eh, karangoso ye o ni i k'a dɔn ɲɛna cɛ o ye kilomɛtiri wolonwula ye moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen ko bilenjo bilenjo o ni ɲɛna cɛ kilo mugan ani fila min ye nin maa kofɔlen ninnu ye k'u y'a lajɛ ka dankari ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa lamisa ni eh, antoine bɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn dɛ ah, ani janjo bɛ taa ani janjo eh. janjo kɔni bɛ mali bɛɛ dɔn janjo bɛ mali bɛɛ dɔn n ko ala kosɔn cɛni an ka ko ɲɛɲini awa mali bɛɛ ah. n'i ye n'i ye masigi fɔ a ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ dɔn hali fournisseur o yɔrɔ fournisseur min fournisseurw de bɛ yɔrɔ caman dɔn olu de bɛ yaala ka fɛnw di maaw ma olu bɛ yɔrɔ caman dɔn dɛ moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen Aha. i b'a ye k'a fɔ awa min ye eh, mɔbili dɔ bɛ yen Awa. n'o ye sebe yɛrɛ ka mɔbili ye Ah. moro banbanci ninnu kɔni u y'olu minɛ Y'a ye. min ye aw k'a dɔn o kɛra yɔrɔ la n'u b'o wele ko cɔbugu han Cɔ- cɔbugu Awɔ. moro ah, min ye u ye dankari o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la Ee, ka na. Ɔ, min ye aw k'a dɔn jateminɛ de ka kɛ Aha. yanni aw ka dɔ sɔrɔ min ye ka dugu jɛ an bolo Aha. yanni eh, kelebe ka se se se koli Ah, kɔni. Eh, ni min filɛnen Ah. moro min ye jibril kɔnɛ Mm. ale n'a ka maaw ye wulikajɔ kɛ Fɔ tan. wulikajɔ u n'a lajɛ ka jo ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Ɔwɔ. walasa banbanciw kana ni- kana eh, sikaso kana kɛ Aha. banbanciw dagayɔrɔ ye Ahɔ. ni sɛbɛn in Ah. a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko soir de bamako mamu ya dunbiya bi m'u bila yɔli yɔli la o nka min ye operasiyɔn kɛlɛtigi ye ah. n'o ka kɛlɛkuru la u tɛna a ladegeya kɛlɛ ton talen den ni u kama koyi a ye maaja maaja an bɛ nin ko ban mhm, kɛlɛ ton talen den ah. a bɛ ɲa sira o sira fɛ an k'a kɛ ten maa si kana an kana maa si lamɛn dɛ jamana kunmabɔ baara ani lamɛnniba tɛ ɲa an ka taa dɔrɔn awɔ kunmabɔli ko don dɛ an ka taa dɔrɔn o tuma yusu mm. an bɛ i k'a dɔn indicateur du renouveau ta ni ye indicateur du renouveau ta mm. min ye damandako ye mm. a ko i k'a dɔn ni i ma farati mali ale bɛ sɔn ka kɛ i k'a dɔn jamana fɔlɔfɔlɔ ye farafina tilebifɛ jamana la i k'a dɔn dugujukɔrɔfɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko lithium anw bɛna k'o bɔbaa fɔlɔ ye lithium fana ye dugujukɔrɔfɛn dɔ di nafolomafɛn don han ɔhɔn yusu Ah. min ye i k'a dɔn agence ecofin Mm. ale ka kunnafoli ye nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko mali n'i ma farati Mm. farafinna tilebifɛ jamanaw la Mm. an bɛ sɔn ka kɛ lithium i k'a dɔn o bɔ jamana fɔlɔfɔlɔ ye o daman bɛ anw fɛ a caman Mm. min ye i k'a dɔn cakɛda ye min o ɲɛsinnen don damankow ani dugujukɔrɔ nafolokow ma Tiɲɛ. sinuwaw ani australie olu jɛ eh, tɔ- jɛkulu dɔ don Mm. ko consor- eh, consortium mm. eh, australo chinois Tiɲɛ. min ye o ko ye sa k'olu kɔni ye wulikajɔw kɛ Mm. ka laɲiniw k'olu dabɔ Mm. i k'a dɔn k'u bɔra nin damanda fɔlɔ kan Tiɲɛ. lithium o ye dugujukɔrɔfɛn dɔ ye o dasilen bɛ yan nɔ i k'a dɔn cɛkafili t'a ban Mm. fɛn min ye nin kunnafoni u y'a lase Mm. agence ecofin Tiɲɛ. ale ye nin kunnafoni bɔ kabini waati min na Mm. a y'a jira k'a fɔ ko nin fɛn in yera yɔrɔ min na Ah. n'o ye lithium ye Ah. i b'a ye yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a yera i k'a dɔn gulamina mm. ale bɛ sigida min fɛ mm. o ye buguni sigida ye a ni buguni cɛ dugukɔnɔna cɛ kilomɛtɛrɛ bi duuru wa a ni bamakɔ cɛ mm. kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ani bi duuru yusu ko min ye i k'a dɔn kɔnpani kɔnpani minière n'o ye ɔstarali jamana o tɔgɔlata ye olu ka damanbɔ cakɛda min bɛ sanu dugujukɔrɔ nafolobɔ cakɛda min bɛ yen i b'a ko firefinch eh, eh, limited Tiɲɛ. ale n'i k'a dɔn société chinoise min bɛ yen Ah. n'o ye i k'a dɔn ganfeng liting ye Ah. lithium ye olu kɔni ye i k'a dɔn u bolo di ɲɔgɔn ma Mm. ka baara dɔ boloda baara min n'o bɛna kɛ u fila jɛ bakurunba baara ye Tiɲɛ. mali kɔnɔ yan nɔ a ye dɔ la ko min ye mali bɛna kɛ belebele ye Ah. fɛn min ye lithium o bɔli ye dugujukɔrɔfɛn dɔ don ko nɛgɛmafɛn don Tiɲɛ. ko jɔda b'a la kosɛbɛ Mm. wa musaka ani nafolo bɛ sɔrɔ a la haali Ah. ko fɛn min don ah. k'ale jɔda ka bon bateri elektrikiw jɔli eh, dilanni na diɲɛ sosigi la eh. bateri elektriki a mali wayi eh, ka nin ka nin caya sa ni wo dɔ datugura dɔ bɛ dayɛlɛ o sanu ka sanu ka caya wari kɔɔri ka ɲa ni ala cɛ lithium min fɔ o ka ɲa ɔ pétrole ka bɔ yan an bɛ bɔ CFA la magnesium bɛ yan an bɛ bɔ CFA la ɛɛ jumɛn fana bɛ yen tuguni uranium uranium ale bi yan charbon bi yan n'an ka bɔ sɛfa la an k'an ta dilan dɛ u ye franc malien tunun yan nɔ k'a fɛ fo k'a kɛ ɲɛnafin ye a tun b'an bɔ an ka kolon tun b'an bɔ o waati o tuma yusu ah. min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa mm. ko nin eh, dugujukɔrɔfɛn jɔda ka bon batiri elektiriki olu dilannen na kosɛbɛ mm. ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin damanda in ye mm. ko consortium australo chinois olu kɔni bɛna o baara kɛ k'o tuma u ye wulikajɔw kɛ ayiwa ko mali k'a bɛna ye jamana belebelew cɛla mm. jamana minnu ni olu ye i k'a dɔn nin dugujukɔrɔfɛn ye a bɔba ŋanaw ye mm. gouvernement n'o ye mali gouvernement ye mm. olu tun ye i k'a dɔn yamaruya di mm. septembre kalo ba fila ni mugan ni kelen san na nin cakɛda ninnu ma k'u ka wulikajɔ kɛ ka ɲininiw baaraw boloda olu de ye baara min boloda nin waati in na min ye i k'a dɔn ganfeng lithium mm. ale o ye siniwa jamana olu ka jɛkulu ye minnu bɛ nin ko ninnu sidɔn kosɛbɛ mm. k'olu ko k'u b'u jɔ n'a musaka bɛɛ lajɛlen ye an kana siga o tuma na min ye damanda in yɛrɛ baaraw jɔli baaraw ye olu b'o jɔli musaka bɛɛ lajɛlen bɔ mm. ɔ fɛn min ye i k'a dɔn agence ecofin olu y'a pereperelatigɛ k'a fɔ mm. ko nin min filɛ nin ye mm. ko mali ko an bɔlen kɔ roi de pétrole blanc taji jɛman anw bɔlen kɔ o masaya la ah. i b'a ye k'a fɔ ko an kundalen don masaya wɛrɛ kan mm. ayiwa ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen basakili cira ka bɛn ni desanburu kalo mm. a ba fila ni mugan ni kelen san ye yusufu ko min ye k'a dɔn ni nin baara daminɛna mm. ko nin damanda in mm. san mumɛ kɔnɔna la mm. ko a ma bɛ a ma fɛn bɔ i k'a dɔn a ma i k'a dɔn fɛn bɔ lithium na ah. o ye tɔni ba saba ni kɛmɛ eh, tɔni ba saba ni mugan ni wɔɔrɔ ah. ko a m'o bɔ a ma fɛn bɔ ko a bɛ o bɛ k'o ye wari bɛ sɔrɔ a la fo ka jago don a la kɛ yusu o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko min ye lithium ale ko ye mm. i k'a dɔn k'a fɔ ani aluminium ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko olu ka ko ani silicate mm. ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye mm. minnu n'u i k'a dɔn ko u bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na wa a bɛɛ bɛ nafolo de ko fɔ ɔ ko eh, damanda min filɛ nin ye ah. ko min ye i k'a dɔn cakɛdaw ye ah. minnu ɲɛsinnen don a ko ma u ko k'o kumana kunnafoni o nasiraw fɛ ah. k'i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn diɲɛ tɔnba n'o ye farafinna tilebifɛ jamanaw ye olu kɛlen don ka i k'a dɔn gwɛrɛndɛ min ta ka anw sɛgɛrɛ mm. a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ mm. ko nin fɛn in min filɛ nin ye n'a ye bɔli daminɛ anw fɛ yan kunnafoniw b'a jira cogo min mm. a musaka n'a sɔrɔ n'a taabolo k'a bɛ taa san mugan ani kelen o kuntaala ɲɔgɔn na cɛ o ye dɔ ye dɛ o kumana ko min ye nin bɔli ye mm. ko k'a bɔ k'a se a dan na mm. u yɛrɛ sago ye min ye n'u k'u b'a bɔ a ɲɛ ma ni baara ɲan'u bolo ah. tɔni ba seegin ni bi seegin ah. u b'o de bɔ san yɛrɛ mumɛ kɔnɔna la ayiwa ko baara ninnu bɛɛ kan ka jujɔ ka bɛn ni ba fila ni mugan ni saba san ye mm. ni k'a baara eh, eh, ndamabɔ yɛrɛ k'o daminɛ ba fila ni mugan ni naani an b'an sigi k'o kɔnɔ k'o jira an si ma na agence ecofin mm. olu ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi don bɔli don yusu an tɛ taa jɔ a rɔ

han ɛɛ a barika la ye ɛɛ o tuma u ye lakana fɛɛrɛw olu sabati o bɛɛ sabatilen don. Ahaa, tabarikala A bɛɛ sabatilen o de don. kan ka maa hami nin waati nin na. moro n'o bɔra ye Awa. min ye eh, sɛ- kan nin Ah. walasa k'a diya Awa. k'a kɛ n dama dama Awa. moro bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn cogo min Jate. k'i to i fɛ yen Awa. moro awa min ye eh, desk sport min bɛ yan n'o o ɲɛmaa seere u kɛlen bɛ ka baara boloda retransmission en direct radio kan baro kan kɔni an bɛ tɛmɛ n'o ye ni ala ka jɛn ye inshallah o kumana yani an ka tɛmɛ n'o ye an sigi kun ye kunnafoni min ye an tɛ tɛmɛ n'o ye an ka tɛmɛ n'o ye o ka kɛ ani ka tɛ an b'ale ta o ka taa min ye walasa bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na moro an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka d'an ye bi dɛ biro des femmes ambassadrices awɔ minnu bɛ eh, sikaso ani bugoni mm. moro olu kɔni ye lajɛba kɛ mm. lajɛba mm. moro aw k'a dɔn u ye biro régionaux mm-hmm. n'o ye aw k'a dɔn region biro minnu bɛ yen moro aw k'a dɔn bugoni ni sikaso olu kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na eh. ɔ moro u faralen ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn bɛ nin ɲɛnajɛ in sigi don min mm-hmm. moro ni ɲɔgɔn kunbɛnba in sigi U ye wele bila minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don min ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogo min na moro ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka aw k'a dɔn maa représentant min bɛ yen n'o ye marisɛlɛn gengere marisɛlɛn gengere ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn maa wɛrɛ tun bɛ yen min ye jɛnɛba nɛnɛ tarawele moro aw k'a dɔn n'ale y'a hakilina sɔrɔ Ah. ɔ, min ye i k'a dɔn jɛnɛba nɛnɛ tarawele moro ale kɔni y'a jira Ah. k'a fɔ muso ka biro min filɛ nin Awɔ. moro a kun ti dɔwɛrɛ mali aw k'a dɔn musow eh, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Jaati. moro aw k'a dɔn min ye eh, k'a lajɛ an bɛ se ka kisi cogo min farafarali ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na aw k'a dɔn ni cɛw kɔni kɛɲɛna min ye aw k'a dɔn olu muso ko olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ musow kɛɲɛko tɛ yen walayi n'u bɛnn'a la u b'a ɲɛnabɔ n'u bɛnn'a la u b'a ɲɛnabɔ ɲɛnabɔ a barika yɛrɛ bɛ musow ka ko la dɛ Moro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la, an, ɛ ko ni cɛw kɔni olu kɛɲɛna, he he, min ye olu musow ye olu bɛ se ka wulikajɔ kɛ, ayiwa, ni k'u ka dɛmɛ lase a k'a dɔn walasa, u k'o k'an ye koyi, bɛn ni kelenya ani k'a dɔn adamadenya o bɛ se ka sabati cogo min na, an daan b'o la, Moro a k'a dɔn e ka jateminɛ kɛ, a minɛ, ni ko daminɛna, a, musow ni denmisɛnninw, walahi, olu de bɛ sɛgɛn, olu de bɛ ɲani, olu de bɛ ɲani, wa a bɔnɛ bɛɛ bɛ jigin olu de kan, a bɔnɛ bɛɛ bɛ jigin olu de kan, an ni Ala cɛ. moro aw k'a dɔn min ye o ɲuman ye min ye ah. nin ye aw k'a dɔn eh, waati ye waati min ni musow ka kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye aw k'a dɔn walasa ka ɲɛda kura ni k'o di an ka jamana ma eh, madamu eh, fatumata bintu kulubali moro n'ale app a maa ye ah, i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ ah. maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ paix fɔ k'a sɔrɔ muso tɛ Eh, paix si tɛ musow kɔ dɛ la paix n'a cɛ dama ye bɛn kɛ ah. a bila ka tarabaso ɲɔgɔn na ye ni musow ma na ni musow ma na an yɛrɛ dama ah. ça c'est ɲɛkumusɔn moro maa tɛ se ka lafiya fɔ maa tɛ se ka aw k'a dɔn jamana diya fɔ ni musow tɛ moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ah. a jira k'a fɔ awa min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min ye adamadenya ka sabati bɛn ni kelenya ka sabati cogo cogo bɛɛ lajɛlen la o tɛ se ka kɛ n'an ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma moro ko mali mago bɛ aw k'a dɔn lafiya la bi mali mago bɛ bɛn ni kelenya la bi mali mago bɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye i k'a dɔn fatumata kulubali ale kɔni aw k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ hali bi aw k'a dɔn olu n'o ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na min ye bɛn ni kelenya o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ kɛ. min ye chef de cabinet min bɛ yen Ah. n'o ye ministre ka chef de cabinet ye Awɔ. eh, n'o ye aw k'a dɔn ministère de la récon- ministre de la réconciliation Ahan. nationale Nationale. Marcelin Guenguéré Guenguéré. Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw k'a dɔn ni min filɛ nin ye Ah. min ye aw k'a dɔn ni muso minnu jɛlen don Awɔ. k'a bɛɛ lajɛlen ye aw k'a dɔn muso minnu n'u bɛ se ko la Ah. muso minnu aw k'a dɔn n'u ka wulilen don k'u jɔ min ye jamana ye n'u wulilen don k'u jɔ muso bɛɛ lajɛlen ye moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛɛ lajɛlen min ye aw k'a dɔn muso muso ah. n'i bɛ aw k'a dɔn jamana in fɛ i k'a lajɛ ka tugu ni muso ninnu kɔ k'a lajɛ aw k'a dɔn muso ninnu hakilina ah. ko hakilina a k'o k'i yɛrɛ ta ye moro aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu bɛ aw k'a dɔn lafiya hmm. ani eh, i k'a dɔn jamana ka basigi minnu b'a tɔnɔ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min ye o ye muso ni denmisɛnninw ye wa ni bɔnɛ don fana a bɛ jigin olu de fɔlɔ a banna olu de b'a ɲɛnimagoro kɛ dɛ muso ni denmisɛnninw awɔ olu b'a tɔnɔ sɔrɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ah. k'an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw k'a dɔn jamana in k'a ta ba la jamana in k'a bila sanfɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la ah. fo musow k'u ɲin don a la min ye aw k'a dɔn ko ninnu ye anbasadirisiw ye moro aw k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw min ye aw k'a dɔn n'u y'a ye u bɛ ka taa sira kan ah. sira min ye jamana ka taabolo ɲuman ye ɛ eh, ko mun bɛ ɲɛmɔgɔ bali ye aw k'a dɔn k'olu dɛmɛ u kan k'u dɛmɛ dɛ ɔ k'ale na kɛ lase da ye a na taa nin ɲɛfɔ minisiri ye a ka kan ka taa ɲɛfɔ cogo min na nka a ye aw k'a dɔn bonya barika ah. ni maa kofɔlen ninnu ye oh. u ye awa ni hakilina min sɔrɔ an'aw k'a dɔn u ye nin baara min kɛ moro ko aw k'a dɔn ko tɔ si t'a la hmm. ale kɔni bɛ foli ani tanuni a bɛ bonya barika u ye maa o maa bɛ hakili ɲuman de ɲini jamana in ka lafiya kama ah. bɛɛ ka bonya barika b'i ye maa o maa bɛ bɔnɛ de ɲini sa ah. ala ka bɔnɛ d'i ma min bɛ ala k'a kari i da kɔnɔ ala ka tasuma wuli i la min fagabaa tɛ sɔrɔ diɲɛsosigi in na boro min ye aw k'a dɔn buguni mhm. ale musow ka coordinatrice min bɛ yen mhm. ah, i k'a dɔn les femmes ambassadrices pour la paix mhm. muru aw k'a dɔn Elisa Jara ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen wele k'a jira k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye aw k'a dɔn musow k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kuma kumakan kelen na wa kumakan kelen tɛ dɔwɛrɛ min ye jamana aw k'a dɔn a ka taaɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i yɛrɛ kunko ye o mhm. tuma ale b'a min ɲini buguni musow fɛ i k'a dɔn u ka kɛ kelen ye mhm. maa si kana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u tila mhm. a b'o ɲini mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ mali muso yɛrɛ bɛɛ ala k'an kunna diya e m'a ye musow u hakili ka bon koyi u hakili ka bon dɛ kafo bɛnnen t'u ta la nin a eh. kɛlɛyara kafo sɔmina de o kafo filɛ ka nin ɲɛbila baara de kɛ adama jabate ale ka fasiri nin wulematu so n'a ka maw ah. olu ye nin ɲɛbila baara de k'a yira cɛw la k'a fɔ n'aw tɛ se ka bɛn anw ta mana gɛlɛya cogo o cogo anw bɛ bɛn Wulematu so n ka madamu don ɔ madamu danbele n ka madamu don aw mori mais vraiment kafo ta diyara ne ye ko e wo muso faralen hɛrɛ jamana ma ko min bɛ ne dimi i bɛ faralen hɛrɛ hali sigida ma IBK ka fanga wagati kana to ka don ne muso ninnu na ka u tila tila ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ taa ni yɛrɛji ala ka mun ja tɔgɔ dɔw bɛ kanu fo tɛmɛ ni fasiri ye yusu n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye ah. indépendant an b'ale ta hmm. ni indépendant ta ah. i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ min salon ko kɛlɛ hmm. salonasini ko kɛlɛ hmm. ani ɲinan kɛlɛ n'i y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan o tɛ ko ɲɛnabɔta ye nin ye kɛlɛ ye anw ka jamana maaba fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko min kabi ba fila ni tan ni saba o ko dɛ o de nalen filɛ bange bi jamana in ko cayara sa dɛ kabini san ba fila ba fila ni tan ni saba 2013 o t'o ye a awɔ n tɛ tubabu kan mɛn nka n b'a dɔn 2013 kɔni ye ba fila ni tan ni saba ye tan ni saba ye hali n'i tɛ tubabu kan mɛn i kɔni b'a dɔn jakuba ye le mouton ye le mouton ye Ah, bɛɛ b'o kalama o Misali. kumana procureur de la commune 4 commune 4 procureur n'o ye idrissa toure belebele ale n'an ka kiri minisiri kɔrɔ mohamed ali bacili a k'olu kɛlen ka kɛlɛ ton ta ɲɔgɔn kama réseaux sociaux sanfɛ o kumana k'a kɛlen bɛ i k'a dɔ tajuru sara ye mm. fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa musa bilali siribe mm. ale ye nin fasiri indépendant kɔnɔ bi mm. musa bilali siribe ka fɔ la mm. a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ eh, eh, baro dɔ sen fɛ mm. ni o bilala fɛsibugu kan mm. min ni i k'a dɔ eh, maa dɔ y'o kɛ n'o ye i k'a dɔ wulikajɔ kɛbaa dɔ ye mm. ko ibu si mm. ibu si ale ye i k'a dɔ kunna o baro min bila eh, i k'a dɔ fɛsibugu kan mm. n'o ye labanna kunnafonijɛri sira dɔ ye mm. i k'a dɔ procureur sigidaba naanina procureur mm. n'o ye idirisa ture ye mm. ale kɛlen don ka hakili lakunun kɛ mm. fɛn min ye i k'a dɔ kɛlɛ kɔrɔ ye mm. min ni o bɔra o da o kɛra kabi ba fila ni tan ni saba sa a waati mohamɛd ali bacili tun ye kiri minisiri ye mm. o kumana yusu i b'a ye k'a fɔ ko a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ mm. procureur a ye jalaki ta ka o maa masina in sɛgɛrɛ n'o ye ali bacili mohamɛd ali bacili ye k'a jira k'a fɔ k'a y'ale gulo mm. n'o ye suspendu ye mm. k'ale gulo ko sebaa ye mm. k'a gulo ka bin a kan k'a gulo mm. ko o y'o jalaki min kɛ mm. i b'a ye k'a fɔ o kuma folofololen waati min na eh, bacili i k'a dɔn a fana i k'a dɔn a nɛnkun t'a jufa kɔnɔ koyi ah. bacili fana bɔra ah. ale bɛ kɔrɔtɔ ka bɔ ka kuma ka kɔrɔ ah. bacili bɔra ka i k'a dɔn porokirɛri ka kumaw hmm. olu i k'a dɔn olu lagosi k'olu kɛ nkalon ye hmm. ale fana ye ja dɔ dilan n'o ye videyo ye hmm. k'o cari i k'a dɔn kunnafoni cari siraw kan o cogo kelen na ayiwa a bɛ min fɔ o kɔnɔ ko porokirɛri k'a ni ale cɛko ko fɛn min y'o ye k'a tariku bɛ tali kɛ i k'a dɔn sɛkiko de kan sɛki min n'o ye waa bi naani sɛki ye ale fana kumakan y'o ye e ni ala cɛ ni ala cɛ nin ɲɔgɔnna de tɛmɛna bacili ni tapo fana cɛ waa bi naani ani tapo fana ta kɛra ta ka e a gɛlɛyara koyi réseaux sociaux kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni maa dɔw sera k'u sen bɔ a la a bɛ fisaya a bɛ fisaya dɛ sinon a ko man nɔgɔn walahi o tumana yusu ah. fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ni nɛni hmm. n'o kɛli rezo sosiyo kan hmm. n'o ye ko ye min ni o bɛ ka kɔn bi ah. ni k'o ɲangi bi hmm. i k'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔ kɛlen don tigilamaw olu kɔ kan bi i k'a dɔn porokirɛri belebele min kɛn bɛ ka o daba wuli kɛ n'o ye i k'a dɔn porokirɛri komini kati porokirɛri ye ayiwa ko i b'a ye k'a fɔ ko sanga ni waati biɲɛw mm. ani tamaw mm. ani kalakisɛw de bɛ fili ale ma waati bɛɛ lajɛlen na yaasa k'a jɔda k'o lanɔgɔ an'a jɔsen k'o tiɲɛ a bolo ah. ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye k'o caman de bɛ kɛ mm. rezo sosiyo kan mm. ayiwa ko min ye nin ko ninnu ye mm. ko kɛlɛ min filɛ nin ye mm. ko kumakan kɛlɛ k'o bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛɛ de b'i ta fɔ bɛɛ ma mm. ni rezo sosiyo kelen in kan ye Mm. procureur ale yɛrɛ ye fɛn min fɔ sa mm. o de ye k'a jira k'a fɔ ko kiri minisiri kɔrɔ n'o ye mohamed ali bacili ye mm. ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana bɔra ka jaabili kɛ o réseau sociaux kelen kan o kumana maaba dama olu bɛ ka kari ɲɔgɔn na réseau sociaux kan a bɛ anw ma n'u kɔni misi misi an ye nin de fɔ ani an y'o de fɔ ani tapo fana ka kɛlɛ la ko nin man ɲi u la sabu n'an y'an ka maa ɲɛmaaw ye nin na a b'an jigi tigɛ a bɛ maa jigi tigɛ dɛ a b'an jigi misɛnya dɛ olu minnu ka kan ka kɛ misali ayiwa o tumana yusu ah. min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ko i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen bɔra i k'a dɔn kɛlɛ dɔ la mm. k'o kɛlɛ sen fɛ mm. fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra i k'a dɔn sigi ka kuma dɔ kɔnɔna la min ni o kɛra i k'a dɔn ko komini kati ale i k'a dɔn tribunal correctionnel kɔnɔna la ayiwa min ye procureur ture ye ah. ale o sen fɛ a ye i k'a dɔn ko o ye marifa ta ko ka i k'a dɔn juge dɔ papa ko k'o bagabaga n'o ye o kɛra bacili ka ko o kɛra bacili ka fɔta ye ah. o tumana ko ka tila ka nɛni jugu ta ko k'o zizi sɛgɛrɛ hmm. ɔ ko min ye k'a dɔn k'o de sababu la hmm. ko zizi k'a gulonna hmm. o tumana zizi fana n'o ye porokirɛri eh, ko o de sababu la k'a gulonna porokirɛri fana ka ɲɛfɔliw la a ko ko o dalilu kisɛ kelen tɛ bacili bolo k'a fɔ k'ale ni maa fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ ale ka maramafɛn ta o tigi kama ka tila k'o tigi nɛni Hmm. ayiwa ko dalilu kisɛ kelen tɛ yen k'a ka bɔ n'a ye k'a binna ale kan dɔrɔn k'ale gulon hmm. k'ale ɲangili ta k'ale sɛgɛrɛ hmm. k'ale b'o fɔ i k'a dɔn k'a fɔ fo ka jago don o la o ye procureur ture ka fɔta ye a ko k'a bɛ fɛn min fara o kan ko ale b'i kali a kan k'a fɔ ko bacili ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ k'o kuma fɛn fɛn fɔ ale ma bi k'a bɛ ka nin fɛn fɛn nangaminangaw k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye mohamɛdi ali bacili procureur ko k'a ka fɔta bɛɛ ye nkalon ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ka fan fɛ ko décision in mm. k'ale gulon mm. ko a y'a ko mohamɛdi ali bacili fana ko mm. k'o t'ale nɔ ye mm. k'ale nan'a sɔrɔ o ko ɲɛnabɔlen don yann'ale ka kɛ minisiri ye Tiens. ale ka minisiriya de kɔnɔ k'ale y'i bolonɔ bila a sɛbɛn na ko nka k'a fɔ k'ale y'a ŋaniya siri ko k'a ta ka nin sɛgɛrɛ ko o t'ale nɔ ye ah. ko n'a ma ɲa ko fanga ye i k'a dɔn ɲɔgɔn kɔ falen falen ye k'ale kɔni tɛmɛna ni baara tɔ de ye sabu ale nan'a sɔrɔ a kɛlen bilalen kun de a tɔ kun ye bolonɔbila ye ndesanni o ye bacili kumakan ye awɔ o kumana ko ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hmm. ko waa bi naani sefa ko wari eh, chèque ko kuma fana b'a la dɛ yusu o kumana ko minisiri kɔrɔ ah. n'o ye i k'a dɔn bacili ye hmm. ale y'a jira k'a fɔ ah. ko fɛn min ye procureur ye ko eh, eh, a ka video kɔnɔ ah. k'a jira ko procureur hmm. ko o de ye i k'a dɔn fɔ ko o y'a ɲini ko ka i k'a dɔn ale lasɔrɔ o kumana ko min ye kalo kelen a ka gulonni tɛmɛnen kɔ ko a y'ale ɲini ko k'ale lasɔrɔ o tumana ko ka na don ale kan ni hakilina dɔw ye ɔ minisiri mm. ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o ko mm. ko min ye minisiri ye mm. k'o k'ale dɛmɛ k'o k'ale dɛmɛ ko sabu k'ale ka gulonni k'ale ɲɛ b'a la ko gulonni in tɛna wuli o tuma ko minisiri k'ale dɛmɛ bacili ka kuma ye nin ye dɛ ko minisiri k'ale dɛmɛ o y'a sɔrɔ bacili de ye minisiri ye o tumana ko ale bɛ ko ala ni a gulonnen don se t'a ye dabali t'a ye ko gɛlɛya b'ale kan ko ale ka so sara kuran sara k'a tɛ ka se k'o si sɔrɔ ka di ko bacili ka ɲa a ma Tiɲɛ. ko o ye- eh, bacili ko eh, procureur y'o de fɔ ale ye Mm. k'o wulila ka se ale ma ten Mm. o kumana ko bacili ye min fara o kan Ah. k'ale sera ka min kɛ Ah. k'o de y'i k'a dɔn sefa wari waa bi naani chèque ye Ah. ko k'o d'a ma k'a ka taa a yɛrɛ bolomadɛmɛ ala kosɔn sa nin ye hɛrɛ ye ne ye n tɛ hɛrɛ ye o kuma yusu Ah. ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye o kuma taabolo ye Tiɲɛ. procureur ko k'o kuma kɔni ye nkalonfin kirikiri ko i k'a dɔn idirisa ture ka fɔ la a ko ko i k'a dɔn ko nin don min filɛ nin ye mm. ko bacili y'ale wele mm. ko weelekan yɛrɛ k'a solila ka don ale kan cogo min ko fo k'ale jatigɛ mm. k'ale eh, haraba harabale mm. k'ale wulila i k'a dɔn ka taa a ka weele lamɛn i n'a fɔ laada la kora n'a y'ale weele ka kɔrɔ ale bɛ taa lamɛn ah. o kumana ko min ye bacili ye ah. k'a y'ale weele waati min na mm. k'a ye chèque de ta k'o ɲɛsin ale ma a bɛ fɛ ka i k'a dɔn yuruguyurugu fari da k'ale sɛgɛrɛ o kumana ko a bɛ fɛ ka o ko ta k'o da ale kun mm. o kumana ko waa bi naani chèque k'ale ɲɛ b'a la k'a y'o de bɔ k'o sin ale la k'a k'o minɛ ko k'a yɛrɛ dɛmɛ o kuma na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kuma ye sa ko dalu foyi tɛ a bolo k'a fɔ k'ale y'a deli k'a fɔ k'a ka waa bi naani d'ale ma ko gɛlɛya b'a da la k'a ka e, e, sɔrɔ sabatilen tɛ o kuma na ko nin ko ninnu minnu filɛ nin ye mm. ko i k'a dɔn ale taara a ka biro kɔnɔ waati min ko bacili ye i k'a dɔn waa bi naani sɛki dilan mm. k'a d'ale ma k'a ka taji de san n'a ye bi ye waa bi naani ye taji sɔngɔ ye hmm. ɔ ko min i k'a dɔn k'a fɔ ale y'a jira a la o kuma na procureur ko e, n'i ye ne wele hmm. ne kɔni bɛna i lamɛn i n'a fɔ i ka wele tɔw o kuma na ko min ye procureur ye hmm. ale ye nin kuma fɔ waati min na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ e, a bɛ bacili ladege a kuma fɔtɔ bacili yɛrɛ ye kuma in fɔ ka waa bi naani d'a ma cogo min ko f'a b'o ladege nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛnw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ye fɛn min jate minɛ ko ninnu fana tɛ ɲɔgɔn nɛni wa ko ni ɲɔgɔn nɛni si ka ca réseaux sociaux kan o ko maabaw yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn nɛni ko ka ɲɔgɔn tɔgɔ lanɔgɔ hmm. i k'a dɔn ka ɲɔgɔn bonya min min tanga min bɛ ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ lajɛlen lagosi ka bɔ yen o kuma na ko an bɛ se k'a fɔ ko u yɛrɛ damaw fana bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya bi rezo sosiyow kan ɔ k'an k'a lajɛ hmm. nin ye maaba dama dama de ye hmm. anw ka jamana maabaw olu mana wuli k'u bɛ ɲɔgɔn buruja de la i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛri siraw fɛ ani i k'a dɔn kɛlɛ u b'o de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sanga ani waati mm. ko maa tɛ foyi faamu ninnu ka taabolo la nin kɔni tɛ mm. maaba taabolo ye mm. ko nin ye fɛn ye min bɛnnen tɛ i k'a dɔn maaba la janko minnu ye jamana a maa ɲɛmaw ye musa eh, bilali sidibe nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ ka bidon bɔli don yusu moro min bɛ n dabali ban ah, kɔsa na n y'a ye ko n bɛ ka ko malimatu dɔ wa mun de ko fana o ni ko u ka dɔnkilidaladenni dɔ bɛ yen o bɛ k'u wele k'o b'o fɛ giniya sira mɔgɔ kɛmɛ k'o ta k'o bila rezo sosiyo kan ko zikiri yɛrɛ fana kɛlen don ɲɔgɔn marike ye zikiri yɛrɛ kɛlen don kilasi musomanw fana bɛ ɲɔgɔn marike kɛ awɔ n'o fɔra o kuma o sɔsɔli bi kɛ ne ko karamɔgɔ tɛ se ka zikiri ko in lajɛ de wa karamɔgɔw de tɛ tanu a la tanu man di jɔn ye hali so fila masa tanu ka d'a ye karamɔgɔw de bɛ tanu u bɛ mango ka ko daw la u tɛ u tɛ min ye o de bɛ fɔ zikiri kɔnɔ f'u bɛ getzner baw ni bazɛnbaw de kɔnɔ ka jalamugu meleke ka kɔlɔsi un mètre minɛ u bolo f'i ka sɔn Nugu, muru, eh, eh, I tɛ karamɔgɔ. ala moderni dɔ de b'an kunna wa ala kelen tɛ yen wa ou bien u ye mo- eh, eh, ala moderni dɔ de dilan ka n'o bila an kunna non mais diɲɛ bɛɛ foroba ala bɛ yen Awɔ. Diɲɛ bɛɛ jɛ ala bɛ yen mali ala fana b'a da parce que mali ala de ni foroba ala tɛ kelen ye mali ala ye doniba ta ye ah. mali ala de bɛ tɔgɔ bɛɛ ta ah. mali ala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ ah. fɛn o fɛn mana kɛ mali ala de nɔ don mali yɛrɛ tɛ foyi kɛ mali tɛ foyi foyi tɛ anw na eh, o ma mali ala sɛgɛn mali ala sɛgɛn mali ala doniba ta don ale ni foroba ala u tɛ kelen ye nka anw bɛ foroba ala ka fan fɛla mali ala in kɔni o dɔnbaw de o dɔnbaw b'u dama i mana ni min ni min ye ɲɔgɔnna bi u bɛ ka ɲɔgɔn buruja i bɛ tila k' olu faralen ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ kunfina dɔ ta cogo di ka jɛ mɛ mori e aladen ye pɔrɔfesɛri isa njayi a ye kuma dɔ fɔ ortm kan k'ale kan tɛ mali ma dɛ ale kan bɛ maliden de ma mali mali den n'o tɛ mali ko tɛ mali ko tɛ su mali sudaninw ka tile tɛmɛna anw mali a mali in bɛ anw ɔ sudanka kelen kelenw b'an cɛla hali bi awɔ olu ye sudan ye ka mali ye awɔ sudan faransɛ n kan tɛ sudan dɔ in ma a banna ɔ maliden ani maliyɛn n t'a dɔn u tɛ kelen ye a ma da la maliyɛn bɛ yen mɛ maliden mali bɛ mali ka di min i bɛ mali fɛ ni mali joginna i joginna ni mali dimina i dimina anw y'o ye ni mali ye ɲɛji bɔ i n'a fɔ bozokɛnin b'a da cogo min ɲɛji bɔ i bɛ ɲɛji bɔ nka maliyɛn ale ɲɛ b'a ka sɔrɔ de la wallahi maliyɛn ɲɛ b'a nugubaju de la a banna maliyɛn ɲɛ b'a ka sini ɲɛsigi de la a mago tɛ tɔw ta la a banna maliyɛn ah. o ɲɛ bɛ fɛn min na ah. maa tɔw ɲɛ t'o la reso sosiyo ko in nalen i bɛ muso de ye ka ɲɔgɔn olu ta to k'u kunko fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ɛɛ ala k'an kunna ja ko ye ani minnu jɛra koma san mugan san bi naani ka olu bɛ tila k'o gundo bɔrɔ bɔrɔ ko gundo ye marafɛn ye bilen walahi o de y'a to moro an kana an gundo kalifa bɛɛ an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi tɛmɛ ni fasiri n ka tɛmɛ ni fasiri ye awɔ a tɔ laban yusu n b'a tɔ laban ah. nin y'i k'a dɔn tasuma mɛnɛ ye mm. min n'a kɛra sebeninkɔrɔ mm. nka i k'a dɔn alafarankan mm. u den min min den tanni min bɛ san naani den ah. ale de filɛ k'a masaw kisi tasuma la jenini ma alahu akibaru eh, ala ka masa diɲɛ kabako tɛ ban ɛ cogo di fɔlɔ nin de ye foroba ala ka kɛta ye mali ala ka kɛta tɛ walahi wa n'u kun jenina a bɛ fɔ ko ala ka latigɛ don o de ye mali ala ye walahi o tuma yusu ah. min ye i k'a dɔn dentanni a y'a masaw kisi tasuma la jeni ma eh, a tora dɔɔni tasuma bɛ ɲini ka masaw dun sibiri don su ka dugu jɛ kari la hmm. sibiri kun ye kalo tile fɔlɔ ye kari o y'a tile filanan ye mm. zanviye kalo ye ba fila ni mugan ni fila san ko nin na to i k'a dɔn cerolakaw ka denbaya hakili la koyi nin don in u tɛna ɲina nin kɔ joona dɛ ko tasuma de wulila cerola ala ka barika la maa ni ma to a la nka bolofɛn caman o tiɲɛna a tiɲɛni barika bonyana musa jara ale ye nin fasiri dabaliba de kɔnɔ bi mm. a ko ko kunnafoniw y'a jira u la cogo min ko nin tasuma in hmm. ko tasuma wuli in kɛra i k'a dɔn kabi sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛnin fɛ a y'a sɔrɔ hali maaw ma kunu o bɛ se ka fɔ fajiri cafuluka muluka hmm. fɛn min ye zanviye kalo tile fila ye hmm. u dalen bɛ sunɔgɔ la waati min i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma de wulila u dennin min bɛ yen nɔ n'o ye san naani den ye dɛ ale de ye sisi ani tasumako in jateminɛ ale sɔrɔla ka bɔ joona ka maaw wele ah. a ye maaw wele waati min na ah. eh, maaw m'a minɛ denmisɛnnin kan ye ko u bolila ka na sigida maaw olu nana mm. olu y'a ye k'a fɔ jɔnko ala dentanni ye fɛn min fɔ e jaa tiɲɛ don koyi mm. olu ka sɔrɔ ka sapeurs pompiers maaw wele a nɔgɔnin fɛ olu fana ye kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ protection civili ah. u nana waati min na ah. k'o y'a sɔrɔ cɛ in a n'a furumuso ko olu dun kun dalen bɛ sunɔgɔ la ah. nka jama ka wɔyɔ i k'a dɔn o kɛra sabu ye u kununna nka u y'a sɔrɔ olu bɛ so kɔnɔ tasuma kɔni o mɛnɛnen don kaban nka u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cɛ n'a furumuso olu sera ka bɔ hmm. dentanni denɲɛnin dɔ b'u bolo hmm. san naani den yɛrɛ dɔgɔnin dɛ hmm. tile tan ni duuru dɔrɔn eh! walahi denɲɛnin tile tan ni duuru yusu ah. o kumana i b'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ sera ka bɔ tasuma in na nka a y'a sɔrɔ sisi min wulila ah. sisi i b'a dɔn k'a fɔ kɔni dentanni kirikara ah. ka masaw yɛrɛ k'olu fana kirikara ka yɔrɔ dɔw fana k'olu jenina nka jenini i k'a dɔn k'a fɔ u tɛna to a la hmm. o kumana yusu k'u y'u ta i k'a dɔn garabugara la joonanin ka labitaaniso sɛgɛrɛ gabriel touré o tɔgɔla kɛnɛyaso min bɛ yan nɔ ka taa n'u ye bamakɔ yen nɔ ka dɔn k'a fɔ k'u taara ka taa furakɛli kunfɔlɔ ta k'u sɛgɛrɛ dentanni u y'ale don i k'a dɔn fiɲɛ sanuman kɔrɔ n'o ye oxygène ye yaasa ale bɛ se ka ɲɔn ka foori joona ɔ ko i b'a dɔn miniti damadɔ o kɔfɛ sa den y'a yɛrɛ sɔrɔ ala ka ala ka sebaaya den y'a yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛma tigɛra ɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna la masaw olu kɔni tun m'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ nka mm. ko a yera k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka jate ani kɛnɛya tigilamaw ka jate la mm. k'a fɔ k'u ni tɛna to a ko da la tuguni k'u ni bɛ kisi ɔ masa fila ninnu mm. i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ka i k'a dɔn eh, kɛ balo la bi i b'a ye k'a fɔ k'a sabu bɔra u den na den min san naani den a denɲɛnin ka kekuwale de filɛ ka masaw kisi tasuma na jenini ma a n'a dɔgɔnin jini ɔ kuma k'an bɛ yɔrɔ min ko bi hali bi in na ka bi a masaw kɔni bɛ kɛnɛya tigilamaw ka bolo kan nka dentanni ale kɔni ɲɛma tigɛra ɔ fɛn min i k'a dɔn kɛnɛya tigilamaw mm. u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn den in kɔlɔlɔ wɛrɛw kana sɔrɔ mm. wa masa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ se ka eh, kunmabɔ cogo min ani k'u lakana o kumana ko tasuma jeni min filɛ nin ye mm. ko maa si tɛ se k'a kɔrɔ fɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun de nana ni nin ye hali minnu yɛrɛ ye sotigiw ye k'u ma se ka fɛn si fɔ tasuma jeni in na nka kɔlɔsili kɛbaaw ko ko a bɛ fɔ min ma ko court-circuit k'o de nɔ bɛ o de bɛ na ni nin ko sugu ninnu ye i ka kuran ka baarakɛfɛnw hmm. k'o de bɛna ni nin ye ko ni o dun kɛra ko o bo o doni hmm. k'o bɛ da edm sa de kun k'o y'olu ka ko de ye o tuma na yusu hmm. ko nin ko bɛ yɔrɔ min na ayiwa maa si kɔni t'a kun dɔn nka min ye kɔmisariya ye n'o ye neuvième arrondissement maaw ye olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko k'a ɲɛɲini lahala min nana ni nin tasuma jeni in ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u n'u bolo da o kisɛ kan musa jara ah. ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ dabaliba kɔnɔ su ka bidon bɔli don moro eh, nin bɛ bi kunnafoni a kuncɛ a bɛ dan sigi bi eh, la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ